Moni ndine Jack. Galu uyu akutchuka social media ya ku China. Akutchuka chifukwa chonena kuti iyeyu ndi police dog komano zochitika zake. Galuyu ali ndi chaka ndi hafu ndipo dzina lake ndi Fuzayi. Anapatsidwa dzina loti Fuzayi akuti ndi dzina loti limabweretsa mwayi. Ndiye ankati akuti ani aja anamupatsa dzinalo amafuna kuti Fuzayi akhale wamwayi. Koma akuti kali kakang'ono anali ndi luso lofufuza zinthu, anali ochenjeresa ozitsata mpakana eni ake a Fuzai anakamupereka ku polisi kuti galuyu akhoza kukuthandizani kwambiri ndi ochenjeretsa nde apolisidi anamtenga Fuzai uja nkupanga decide kuti ampange train akhale police dog nde anakhala akumpanga train anamuona kuti akutidi ali ndi luso labwino kwambiri mpakana anapanga graduate kusanduka police dog oti ali ndi talent kapena nditi specialty yonunkhiza kufufuza pamene pali mabomba amampitisa mmalo oterowo kuti azikafufuza zinthu kapena kumalo koti kuli chigulu konena kuti mwina kukhoza kukhala zina zake zoopsa iyeyo amadziwa kusakatula kufufuza ndi kuzipeza zinthuzo komano A Fuzai nawonso ali ndi vuto. Pakali pano ali ndi chaka ndi hafu nde akuti ulendo wina anapeza kuti apita ku ntchito koti kwa serious akumudalira kunena kuti akagwire ntchito afufuze zinthu anapeza kuti a Fuzai atatopa anangoyamba kugona basi anapeza kuti akugona pa ntchito nde anamulanga chilango chake anam'mana bonasi bonasi yake chakudya ati amapatsa chakudya cha chapaderadera chabwino kwambiri bonasi plus ma toy oti aseweretse kwa kanthawi akagwira bwino ntchito nde anammana bonus chifukwa choti anagona pa ntchito nde apeza kuti abwereranso ku ntchito akupitiriza bwinobwino apeza kuti apalamulanso a Nyachula anapeza kuti mu Epulomu kunalinso kaya ndi festival akupita kukayang'anira kumeneko ndi anthu apolisi plus apolisi agalu ena basi no iyeyo basi kungothamanga atamuona mwana wina akudya sausage Ati anangothamanga kumusomphora sausage ija basi kumapita kuitafuna bwinobwino kumeza nde kupalamula kwinanso kunali kumeneko kuti aa tsono a Fuzayi takupangani train bwinobwino machitidwe anu inuyo ndinu osamalira anthu oti anthu adzakudalirani chomwe mukuberanso zakudya za ana ndi chiyani eti nde Antaninso ampangaso punish amukalipira kwambiri akuti komaso amulandaso ma bonus ena kunena kuti nanga simwayambaso kubaso nde anayo kuti amubwezelesaso mtraining akaphunzileso kuti asamabele anthu zakudya moti kupepesa kwake ati anamutenga anatengaso ma sausage awiri atafufuza kusukulu kwa mwana anabeledwa sausage yu anapita komweko Fuzai ndi apolisi ache omwe amamusamalira kupita kukabweza ndi kupepesa kunena kuti pepani takudyerani soseji yanu nkuwabwezera ndiye akuyembekezera akukhulupilira kuti mwina a Fuzai akhazikika zobera anthu chakudya ndi kugona pa ntchito zitanizitani zitha. Atchuka kwambiri abeba ku Chinako ali ndi following ndithu a Fuzai akuti galu wake type yake ndi Corgi. Koma anthu akumukonda kwabasi timangofuna tikupaseni update ya a Fuzai bola asazabeso nkugona pa ntchito zikomo kwambiri.